ngati pa dziko lapansi kuli dziko limene anthu ake ndi wovutika koopsa mavuto adzaoneni ndiye ndi dziko la malawi koma chodabwitsa nchonena kuti ngakhale anthu a mdzikomo ndi wovutika kwambiri koma ifeyo timayang'anira mavuto akuchitika, timayang'anira atsogoleri athu akupanga zinthu zopusa. Mwachidule tinene kuti ngati kuli dziko limene lili ndi anthu opepera amene amangolirira m'mimba, kumalirira kuchipinda, kumaona atsogoleri akupanga zopusa ndikumaasiyirira, yet ndalama zimene akuwonongazo ndi zathu za ifeyo, ndiye ndi dziko la malawi dziko la malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri lili ndi anthu ombwambwana ifeyo tonse muno malawi makamaka ife anthu osauka ndi ife anthu opepera kwambiri chifukwa izi akupanga atsogoleri athuzi zopusazi akupanga chifukwa ifeyo timawasekerera. A Malawi tinabadwa anthu amantha kwambiri amene timaopa unyolo. Tikamanena kuti kuopatu unyolo tikuphatikizapo ndi anthu omwe a opposition chifukwa ngati kulinso a khwangwala ena amene ndi amantha amaopa kukakhala ku selo kuja ngakhale olo 30 minisi ndiye ndi andale makamaka a opposition ngati kuli anthu amene amadwala ma bp akapita ku ndende ndiye ndi andale ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale opposition yathu ikusiyirira mediocrity ikuchitika at their watch tikunena panopa abale anga ndikufuna ndikuwuzeni despite ma challenges amene akukumana ndi dziko la malawi be it mankhwala ku zipatala ana onyentchera nutrition akusowa ngakhale mkaka ngakhale woyang'anira anawo ku chipatalako amatengedwa ngati agalu alibe risk allowance alibe china chilichonse chowathandizira, amangoyang'anidwa akalemba makalata awo opita ku boma kuti athandizidwe, anthu amenewa sasamalidwa. Koma kuchipatala kuja kuli ana onyentchera amene amabadwa masiku osakwana, amayenera kuti every 2 hours, every 1 hour azimwa mkaka, koma mkaka ujawo kulibe. ndipo manesi amene amayang'anira ana amene wawa amatenga ndalama zawo ndikukagula mikaka kapena iyayi ma well wishers kubweretsa mkaka kumamwesa ana amenewa chikhalirenicho mbuzi za ndale zikunyamula anthu masauzand masauzande kupita nawo ku america abale anga ndafuna ndikuwuzeni ngati kuli dziko limene ndilodula kaya chakudya, malo ogona, zovala nde ndi ziko la America koma ziko la akapwecheche ngati ifeyo ziko la Malawi likukwanisa kunyamula anthu ma millions a anthu ulendo nawo kumakaapasa mwina aliyense 50 miliyoni 30 miliyoni pasiku anthu amenewo akhalako 21 days Kumeneko, tikunena panopa parliament ikusekera mawa, ikasekera mawa parliament, ndege zabukidwa kale ndipo information yachoka ku Kamuzu International Airport kunena kuti ma MP ma ministers mafumu ndi anthu ena osadziwika bwino akunyamuka sande ndipo sande ndege imene iti inyamukeyo itangoti yagwa muziwe kuti ku Malawi kuno kukhala maliro woopsa anthuwo mukawafufuza mupeza kuti onsewo akupita ku UNGA ayitanidwa ndi chakwera ndipo ifedi ndi anthu opepera kwambiri chifukwa tikunena pano ngakhale ana asukulu ku phalombe akubwezedwa chifukwa cha 5000 ati ndalama ya chitukuko ana akubwezedwa chifukwa cha 2000 ati ndalama ya chitukuko maziphunzitsi amene anapita ku college ndikukakhalako zaka zaka ndikutengako certificate ya uphunzitsi lero akuwuzidwa kunena kuti ngati iwowo sakhala ndi layisensi yophunzitsira anthu amenewa ntchito yawo yathapo dziko limene likungozuza anthu dziko limene likanagula chimanga ndikuchichita subsidize kuti anthu azigula chimangacho pa mtengo wosikisisa kwambiri mwina thumba lija kuliyika pa 20000 thumba lija kuliyika pa 10000 pa 15000 kuti munthu wakumuzi akagule koma iwowo ayi akutenga ndalama zija ulendo nazo ku UNGA akutenga chimanga chija ndikuyamba kumagawa kuti anthu azikhala anthu opemphapempha kodi mukampasa olo munthu one bag ya chimanga adya masiku angati chimangachonso ati chotemerana one bag yo azilandira mabanja 4 kodi mabanja 4 wo akagawana chimanga thumba la 50 kilogalamu adya kangati ife amalawi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri timangolirira m'mimba mmene ine ndikuziwira akanakhala mayiko ena Tikunena panopa ndiye kuti amene ujayo sakanabweranso ndi mkazi ache ndi abale ache wonse. Sakanabweranso kuno kukanakhala mademo oopsa. Ine ndaziwa pa imfa ya Chilima ndi anzache ajawo a, amene anamwalira ku, ku Chikangawa. Kunena kuti ife ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Ifeyo tikanakhala kuti ziko lathu limapanga zeni zeni, opposition yathu imapanga zeni zeni, ku imfa imene ija yo ya anthu amenewawa ikanakhala phunziro kwa afiti kwa zisiru zonse zimene zimatenga dziko lino la malawi ngati lawo kukanakhala mademo kuchokera ku opposition kukanakhala mademo amalawi tonse makamaka apa pa lipoti latuluka apa lipoti lonamali kukanakhala mademo anthu amenewa achoke azipita m'makwawo kukanakhala zinthu zoopsa kwambiri koma amalawi chimene amaziwa ndiye ndikukangokambira pa, pa facebook kukambirana pa, pa whatsapp kapena akamakhala m'magulu mwawo kumacheza kuti koma abale zimenezitu sizinayende bwino ayi anthu ajatu akuoneka ngati anapangidwa chiwembu ayi komatu abale zinthu zachezi ndi mmene m'malawi alili anthu akuzunzika koopsa muno mmalawi zoona iwe chakwera ungatenge ndithu ma tri- ma trillions kutenga kuti uzikapereka kwa anthu ku, ku america kuti aku, a, anthu akutame kuti iweyo ndiwe tsogoleri wabwino mmene anthu akuzunzikira wachoka kupita ku china kuchoka ku china utabwerako kupita kuja kumatchedwa kuchani ku, ku chikwawa ulibe mtima wokuti ukangoyendera anthu amene akudya chiteze nthawi yomweyonso ukunyamuka ndi anthu ako uyo baba ulendo ku america kuti uzikanjoya koma ife amalawi tili phee tili phee taonani awa a opposition atangoyima mpaliyamenti ndikuwukira kuti mafuta asakwere bomatu lapanidwa ndi chitsekotu mafuta zavuta zi- tikunena pano mafuta muno mmalawi akuvuta chifukwa chokuti a- akulephera kuwakweza atangoti atuluke ukoko profesa peter muthalika atati atuluke ukoko uh, atupere muluzi atati atuluke aford kutuluka atsogoleri a utm tonse kupita pa msewu amalawi ndikutijoyina kuti ameneyu sitikumufuna zingakhale bwa koma onsewo mwayang'ana onsewo makawadi onse akuopa kumangidwa yeti amalawi akuzunzika koopsa mmalawi munomo anthu akuzunzika kuti olo munthu upange bizinesi olo opemphera amene akuti akapemphere anyamule anthu ache palole kuti angopita nawo akapemphere akumagwidwa ndi a traffic tu malole kuwa- a- o- kuti anyamula anthu kuchita kuona kuti alemba mitanda anthu akupita kopemphera koma apolisi amagwira malole amenewo kalekale ifeyo tinkapita tikamapita koyimba kwaya a driver amapita ku polisi kukatenga chikalata leroli zimeja zinatha amene akumaloledwa kuti aziyenda pa msewu pa malole ndi anthu andale a mcp ndi amene akuloledwa kuti azinyamula anthu pakana mtsera amalawi ife anatilodza ndi ndani mtundu wathu wa ife ndi mtundu wa mtundu wanji ife ndi anthu olodzedwa motani ifeyo eh? sindikuziwa kuti a opposition chimene mukupanga ndi chani panopa anzanu akutakataka ndipo zasimikizika kunena kuti ngakhale a electoral commission aasimikizira a mcp kuti zisankho ziyenda choncho ndipo boma ndi lomweli nde why are we wasting time ndikumapanga ma convention mukuziwa kuti inuyo palibe chimene mungapange ndikumanena kuti ayi e, tifuna tikatsiriza ma convention tikambirane tione kuti tipanga bwanji muone kuti mpanga bwanji inu simmadziwa kuti chisankho chimayendera kalenda pamene akulembesa a nrb pa posachedwa pompano anthu ayamba kulembesa anthu za mukaundula kuti akavote nthawi imene azakhala anzanu asiya kulembesa za mavoti ndiye mukamakakambirana mukakambirana nthawi zanji Ndizopwetekesa mtima kwa amalawi amalawi amene akumaimba ma phone kumandiimbira ineyo akumaimba akulira kunena kuti kodi a opposition wa ndi chani anzawo awawa amapanga mademo awawa nthawi imeneyo kuli hrdc inamwalira kalekale hrdc yo kalekale nthawi imeneyoyo kuli amalemu achilima kuli amene iyi uyuyu clint eastwood clint eastwood akufuna udindo anthu amene amapanga mademo koma ifeyo tikuopa leroli a opposition kuopa kumangidwa ati ndinu ma president mukufuna u president kodi u president umene mukufuna inu ndi uti osamenyera anthu ufulu kuwapangira anthu mademo chifukwa a real president is supposed to stand for the people

we want you people i mean we want you donors to know this that malawi is one of the one of the poorest countries but its leaders are not responsible they are just spending money ndizomvesa chisoni zimene zizi kwambiri ndizomvesa chisoni mmene anthu akuvutikira munomo mmalawi Panopa tikunena pano ana amene amaimba mafoni daily kumanena kuti akufuna chithandizo cha kusukulu ndi ochuluka kwambiri. Lerolinso mukamupanisha mwana wang'ono kunena kuti asapite ku pulayimale sukulu ati abweretse ati ndalama ya chitukuko. Lero maziphunzitsi ena asa- asanduka kukhala anthu oyipa chifukwa cha boma ili limene likuyendera. Even school fees imene yakwera kwambiri m'masukulu ana osauka sangakwanitse. yet a opposition muli vyende ati kumadikira kuti atisirize ma convention ndiye tikakambirane Ak- akuluakulu mu- kunali bwino mukambirane kuti akuti musapange nawo zisankho izizi chifukwa mukupanga zinthu zopwetekesa mtima anzanu akukuti akatani ndiye tisazakumveni mukutinyasa mukulira nyonyonyonyonyonyo atibera atibera zili zofuna Pakali panopa mcp yapanga ma tactics oopsa, yayika zipani zochuluka ku southern region, zina ku northern region ncholinga aik, akhalepo okha pakati apa. Inu mwamva kwandani kuti chigawo chapakati chino winache wayambisa chipani? Ndiye ndafuna ndikuchenjezeni inu a utm kunena kuti one of your, your friends presidential candidate pakali panopa akuchita recruit anthu akupanga chothekera kuchita compile kufirafira mafomu akuyambisa chipani chake nzanu wa mu utm akuyambisa chipani ndipo chipanicho posachedwa pompano chichitidwa launch uh, certificate akuwapasa wiki ya mawa ino ndipo muona one of the ca- presidential candidates wa mu utm akuyambisa chipani chake Ah, iyi ndi part of the film yawo imene agwirizana ku mcp kunena kuti ku southern region kukhale zipani zambiri akagawe mavoti chifukwa chipani ndi chomwechi sakufuna kuti chichoke apanga kale zothekera kuti abere tinakuwuzani inu makape inu musalole matchini kuti ama, matchini amenewa akayesere koma inu simunandimvere ndiye nzanu wina ndi uyutu akuyambisa chipani chake koma akuchokera mu utm gule aliko gule aliko alinyodo aliko gule mumuona malawi malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri chifukwa tikanakhala kuti ndife madolo uyu sakanabweranso amene iyi tikanayenera kumpanga mademo Makamaka pa imfa ya anthu amenewa koma ife amalawi ndi anthu omvetsa chisoni. Anzathu kumwalira ndithu kuli zii! Makandulo ajanso tikunena pano kuli zii! Palibe amene akukhala ngati m'Malawi muno mukukhala ngati simunachitikenso imfa yoopsa imene tikufuna kuti atsogoleri atipatse ma ansala ndi awo awulula anatu. aolo ana ena a mu zipani zosiyanasiyana atengedwanso a opposition secretly ma mp atengedwa kumeneko kupita ku america Mhm. ayi zikomo kwambiri the dc mwana woopsa kwambiri